Ndị be anyị ụmụnne m ndewonụ. Unu fụ na ụbọsị one na one gara aga ka ọ na-efegharị n'efere mba ụwa ahụ adịghọ Clems nwanne anyị nwoke na-emekwa n'ihe ejije na ahụ adịghị ya Clems Ọhamanze na ọ na-anwụzi anwụ na o nwere mkpọnwụ ahụ nke ndị oyibo na-akpọkwanụ stroke na ọ dị agazi ije na ụmụ ya niile agbaghapụgo ya ndị nwoke na ọ sọsọ nke nwaanyị na-enyeziri ya aka ndị mmadụ gbata ọsọ enyemaka ị fụrụ ya ozugbo ozugbo Okwuruọra na ọ fụrụ ihe a n'efere mba ụwa O wee bịa wee sị mba mba na a ma hapụkwa nwanne anyị nwoke a ka ọ nwụọ ka a ma ka a ga-esi nyere ya aka ọ pụta n'efere mba ụwa kwubie na-akpọkwanụ ndị be anyị ọ na-akpọwa na iso atụ ego e ji enyere ndị mmadụ aka mgbe Clems Ọhamanze fụziri na Okwuruọra apụtago n'efere mba ụwa kwube na ahụ adịghị ya ka a marụ ka a ga-esi wee nyere ya aka Clems a wee pụta ọ nya nwa bụ ihe a unu fụrụ ọ pụta na-aba sị na ọ gwara Okwuruọra na ahụ adịghị ya na ọ bụgodu na Okwuruọra nụ na ahụ adịghị ya ọ chọwanye akara ekwentị ya kpọgodi ya n'akara ekwentị kpọọ ya sị ya nekwanụ ihe anyị nụ maka gị ee nwanne anyị nwoke ihe anyị nụ maka gị eziokwu nekwa ihe anyị na-achọ ime anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị chọọ ịkpọkọta ndị Igbo anyị ka a ma ka a ga-esi tụọ ego wee nyere gị aka ka ị dịrị anyị ndụ na Okwuruọra emehie na ihe Okwuruọra kara mee ka ọ nụzi ọ fụrụ na akara ekwentị na ọ ma ihe na-agaba na e- efere mba ụwa kama ọ ga-akpọgodi o jegodi jee kwubezie ya ekwubezie ya na ọ gwara ya na o nyere ọ chọrọ enyemaka ya na-abazi ị fụrụ ya amanụ m ma ga ya ya ga-ata Okwuruọra ụta eziokwu na ihe a bụkwanụ ihe ọ ya-eme i think na anyị ga-atachi ụta maka ị fụ ụdị ihe a eyo- ihe ị ga-eme bụ ịkaba ahụ ịchọta akara ekwentị onye ahụ kpọọ ya n'akara ekwentị a sị ya nna anyị ukwu Nekwanụ ihe anyị chọrọ ime maka gị. Anyị nụrụ ihe a, eziokwu ka asị, na anyị chọrọ ka anyị mara ma eziokwu, ma ma ị chọkwara enyemaka ndị Igbo, ka anyị mara ka anyị ga-esi tụọ ego wee nyere gị aka. Mana ihe na-ewe iwe bụ na ọ sị na ee Okwuruọra be anyị e, ajụghị ya ihe a, ọ just buru ihe the thing bupụ ya n'efere mba ụwa. ebe ọ na-agagharị n'efere mba ụwa niile na ahụ adịghị ya Clems Ọhamanze na ụmụ ya agbaghapụ ya o nweghị onye na-enyere ya aka o nweghị onye na na ọ ihe wutere ya na o ji unu ji wee fụ ya ọ pụta na-ekwu ihe a na-ebe akwa n'efere mba ụwa Okwuruọra bụ nwanne anyị nwoke anyị ma na ihe ị na-eme dị mma biko m maha asị na ị mere ihe ọjọọ mana ụbọsị ọzọ ị fụ na ahụ adịghị onye ọbụla bụ onye be anyị biko kaba ahụ nweta ekwentị ya ka ị kpọọ ya jụọ ya ma ọ chọkwara enyemaka ka ọ na ọ chọghọ ị fụgo a ma ma o nwekwa ndị nwechara ego sef ya-achọkwa enyemaka mana kaba ahụ kpọọ ma ọ ndị ma ndị nwere ego ma ndị enweghị ego ị fụrụ ya kaba ahụ kpọọ onye a n'ekwentị sị ya nekwa nekwa nekwa ọ sị gị ngwa gaba n'ihu ị gaba n'ihu ọ sịkwanụ mba ị hapụ ya ị fụgo n'ihe Clems mee na ọ sị gịnị na ị kaara ịkpọ ya ọ bụkwa na ọ chọghị enyemaka na ọ na-akara ịkpọ ya n'akara ekwentị marụgodu ma eziokwu ihe na-efegharị n'efere mba ụwa ka a sị bikonụ ndị be anyị okwuruọra apụtago kwukwanụ ihe o kwuru ebe a na-ayọ nna anyị ukwu bụkwanụ Clems Ohamanze biko ka ọ gbaghara ya ya na o mego ihe ọjọọ na akpọghị ya n'akara ekwentị ya biko ya gbagharazie biko ka m hapụ unu ebe a ka anyị gee ihe okwuruọra kwuru ebe okwuruọra biko jisie ike n'ihe ị na-arụ na ndị Igbo mere gịnị na-ekene gị ndewo ka anyị gee ya afụ gị n'anya nke a ma echi ma ọ na-aga ọ dịka o ru 100 million naira ama m na ụmụ Igbo fụ gị n'anya can donate over 200 million naira for you ebe a tụtara obere nwa nwee kidney problem close to 100 million naira ọ ife a ka m chọrọ ime enwere oge m ji pụta vidio m mee yesterday ihe mere m edeleterọ that vidio bụ ka ị fụkwa the vidio fụ na enwerọ ajọ okwu m kwu enwe ndị selichara m vidio ebe ị na-aba mba na ị ga-esuu mụ na ị ga-atrakị m na ị ga-atụ m nga saa ekwuro m ajọ okwu maka gị that is the essence of that video m mere yesterday ị ma na ọ bụ na m delite the video dịka o nwe ihe ọjọọ m kwude asị m biko enwe onye ma nna anyị Clem Ohameze na achọrọ m fon nọmba ya ka m kpọọ ya ka m ma na ọ ga-enid public support because afụgonu m ka o yi ihe n'onu the truth bụ na ị fụ onye arụ adịrọ ị ga-ama mụnwa na onwe m ị na-ene m anya ọfụma na-anwụ I might be working and all that na-agbagharị but ị na-ene m anya adịrọ m medically certified adịrọ m okay arụ agbasirọ m ike enwe one or two na-edistọbụ m ihe m mere ụnyaahụ bụ biko o nwe onye ma ka m mesi wee richi Sir Clem Ohameze and the essence of that video bụ ka people ma that na anyị nidiri ime gị ife e meri Okey Jakota kwunu m oge e mere nke Okey Jakota e mere Luke Ezeji onye nke gụrụ aga m agara Chi m ozi e meri ya ka onye ọzọ sista Mercy e meri ya Chika Ọkpara unu helpụgo a lot of people e chefuru echefu unu mere ya Sam Okwaraji nna anyị Clem Ohameze ma ndị nọ ya nso gwanụ ya biko na eminrọ m harm afụ m ya n'anya onye na-agbatalụ mmadụ bụ onye fụrụ ya n'anya ọ bụrụ na m afụ gị n'anya m fụ gị m gafe enwerọ onye m gwara ya nye m ego n'afa gị enwerọ onye m gwara ya nye m ego n'isi gị i never told anybody to give me money onye ọbụla ma na m ada eme NGO biko i beg you sir ọ bụrụ na o nwe okwu m kwuru ị likerọ gbaghara m but ife m ji eme vidio bụ ka m kọwaalụ gị na ọ aka ka m bịa inye he clearly misunderstood everything somebody jee na tiktok gwa ya na onwe onye ji afa ya ana ego na facebook na enemu nwa gbokwuru ọra a sị m na m ga-agba flight jee abuja na m mee donate at least 500,000 naira mụnwa bụ ihe chọrọ ibu ụzọ bido donation at least 500,000 naira Clem Ohameze bụ man m fụ n'anya too much fim ya bụ my favorite movie bụ nke o ji ṅụọ ara nwaanyị asaba some of us agwọrọ ọgwụ ego taa because of fimu Clem Ohameze mee maka ọ na-eme o jee gwọsịa ọgwụ ego in the end oge a ga-abịazi iwere ya ọ yọba biko ọ gbaba ọsọ this is to tell you that na enwero gain dị n'ime ife ọjọọ he clearly misunderstood onwe voice note esendere m ụnyaahụ ọ dịrọ mma ige in fact emechara m kpọọ nna anyị na phone n'abalị for more than 5 minutes ọ na-aba m na-asị ya yes sir yes sir m sị ya sir please can can I say something for m chọọ ikwu okwu ọ sị m shut up ọ na-aba na-aba mana ama m na ọ ife a gwara ya ka ọ na-areactị to afụnụbeghị m onye mmadụ chọrọ inyere aka ọkwa ị fụrụ Arthur Eze na Ukpo ị mara in fact mmadụ na-abịa ịfụ gọvanọ nye gọvanọ gift abụ m i love to give more than i want to receive mmadụ na-eje be Arthur Eze na Ukpo kpụrụ ewu ọ bụrụ na ewu niile dị n'afrịka na-ekpokọta ya ọnụ Arthur Eze na Ukpo ya egonwu ya mana pipụl na-enyekwu ya gift mmadụ nwere ike chọọ ije be Pete Edochie goru wọch ọ sị ya ọgadagidi nna anyị ị dala ya n'ala ife m chọrọ ime bụ m meetie Clem Ọhameze m dalị ya n'ala sị ya nna anyị kee ka ị me m were akaụntụ nọmba ya postuo ama m ife unu ga-emenwu unu emego ife a for more than seven years Clem Ọhameze deserve our love ọ bụgodị na ọ chọrọ public help anyị forcụọ ya anyị tụọrọ ya 200 million naira ka ọ dịara anyị ndụ ọ ife m chọrọ ime enwere onye m gwa nye m ego onwe akaụntụ nọmba m sịrị unu tinye ego ọkwa ife m sị kee how do we reach him because amarọ m ya I have never set my eyes on him before amarọ m na fim ka m na-afụ ya na tv and o tego merebe fim pikchọ ya niile m na-afụ n'ịntanetị bụ pikchọ ebe arụ adịrọ ya and ọ na-ewute m ọ ka m ji wee share that post ọ bụrọ m nwa de the atikụl ajọsụ m fụ ya ọ bụrọ m nwa me the dizain ajọsụ m fụ ya biko nna anyị ukwu e nwee ife m kwuru na-adịrọ mma in the name of God gbagharụ m anụ m ka ị na-ekwu na onwe ndị na-ekwu na ị nọrọzi before ihe a bụ old video ọ bụrọ m nwa kwu I can never say such a thing ihe m na-eme bụ ka ọ dị mma gbagharụ m let's assume in fact let me admit na ihe m kwuru adịrọ mma biko gbaghalụ m o m mara ekwu ya ọzọ biko god bless you sir biko the comment section adịghị load i wish na ọ na-elod biko i beg you nna anyị gbaghalụ m nke ọbụla m kwu m ekwute gbaghalụ m o please biko onye ọbụla nọ ebe a ọ bụrụ na ị nwere ama m peji ya na facebook ọ bụrụ na ị nwere peji Clem Ohameze ma ọ na ị ma ya biko biko akpọ m ya last night o were mba bachisie m ntị na-aza yes sir I'm trying to calm him down you know ọ na ya ọ na-ewe iwe ọ bụrọ m ka ọ na-ewesi iwe na ọ dị ka enweghị a lot of people ji afa ya na ọ nọrọzi na o nwee ihe mere ya ị mago ebe mmadụ sị na ị nwụgo ebe ị dị ndụ so and ọ nọ na live session na tiktok even eje m na tiktok amadị m eyuzu tiktok MC A1 mepere m TikTok account amadị m how to use it ihe m ma na atapụ m Clem Ohameze mana from ife m chọ ị ghọtago ọ baalụ m mba for 5 minutes na-asị ya sorry sir m sị ya nna ya gbaalụ m o I was begging him I was trying to buy one minute ka m wee kọwara ya na ife m na-eme bụ ka ọ dị mma ọ ya legend ka ọ bụ o nwee egwu Ozoemena nwa Nsugbe gụ ọ sị na ndị Igbo ada echekwa ihe ha nwere echekwa and na mba ọbụla ana echekwa ihe ha nwere echekwa na-ata afụfụ Clem Ohameze bụ asset ndị Igbo